Hi guys, it's Samia Ja. So background ya lero ndi ya zamathanyula eti kwa anthu amene simudziwa kuti mathanyula ndi chani. Mathanyula ndi munthu yemwe amagonana ndi gender yake yomwe for example ineyo kumagonana ndi atsikana anzanga kapena kupanga chibwezi ndi atsikana anzanga ndikuti ineyo ndine mathanyula ineyo ndine mathanyula eh? ya so pakukambidwa nkhani ndithu eti paja tonse apa tikudziwa zoti panopa president wa ku america is donald trump nde donald trump akubweretsa ndithu um, you know ma laws yake izi af- izi sakuzifuna as a president izi sakuzifuna as a president akuyankhula zambirimbiri eti ya ndeno topic ili pano ndi ya um, nkhani za mathanyulazi zomwe wanena donald trump komano tisanayambe akuti kaya ku malawi kunoko kuli oyimba wina wake otchupa- otchuka ati kaya olemera ati oyimba ameneyu wamuna eh? ati oyimba ameneyu anapita pa tiktok ndikumpanga text nyamata wina wake kuti agonane naye apange uthanyula ndi ati oyimba ameneyu anamuuza nyamatayo kuti amupatsa 100,000 ndi nyamatayo ndithu anakana let me show you this video guys okay kwawo ndikolemera ati mwana chipande bwani kuchindeko malaundi awiri ndikupatsa 100000 konde ndinamukhadzula namuuza kuti guys sine gay please abeg sine gay nanga ngakhale kuti mawu angawa ndi achikazi kapena look my face kapena body langa mm. sine gay ati serious ndamuuza kuti yes ati pano pa uli kuti ndamuuza kuti ndili kulilongwe inu ndili kuti ati ayi ineso ndili kulilongwe pa best story ndakuti jesus christ koma iwe ndipo oimba otchuka kuno ku malawi guys koma my neighbors text me ku inbox kwanga ati tikanyengane and basi azindipatsa 100000 100000 ndikachani Ndipo iwe, ndipo iwe. groceries kungopita mu shop groceries 100000 pano pa ukugula zinthu four iwe jumbo ya 100 kwacha yosadzaza yosadzaza jumbo 100000 zinthu za 100000 panopa koma woyimba wena guys amafuna azindipakulira pambali namuuza kuti sine gay so video ndi imeneyo um, i don't know kuti oyimba wake ndi ndani cause ineyo i don't know anyone yemwe oyimba yemwe amapanga za mathanyula eti unless kuti mathanyula anthu amapanga komano anthu amazibisa nde i don't know komano this is what i can say munthu kaya ndi wotchuka kaya ndi wosatchuka munthu akakupanga text ku inbox kwako kaya mufuna mupakulane ndiye mwa- mwakanana i think za ku inbox zithere ku inbox komweko sibwino kumabwera pagulu pano kumati "Ii, inetu ena akewa ama- amandifunsira ndiye ndawakana eya ati kwakuti ama- amati tipange mathanyula ndiye nda mukanatu i don't think that's good that's not okay at all za ku privacy zitha ku privacy komweko si bwino malowa ma live basi kumati eya this and that this and that i don't think that's, that's, that's cool okay so let's continue ndiyeno mma facebook mu anthu akumatenga ma picture a electras nkumuphatikiza like donald trump eh, together ndi electras akuti kaya donald trump za ma gays za ma lesbian waletsa komano i'm here to tell you what donald trump said osati zomwe anthu angopekapeka donald trump wanena zokuti there's only two gender

chifukwa pali anthu ena anabadwa okay transgender ndi munthu yemwe anabadwa for example ineyo ndine tamia eh? am a woman aliyense mmadziwa zoti ndine woman nde ineyo i can be a man by saying kuti ineyo am a trans man mwamvetsa amenepo a trans woman ndi munthu amene anabadwa wammuna komano an- wazipanga transfer ku gender ina that's why they are called trans man they are trans woman ne donald trump akuti izizi ayi zithe zithe nde waletsa kupanga promote zinthu za ma trans eh transgender waletsa chifukwa ku America even ku school kuli mabuku ndithu ophunzitsa ana zinthu za ma transgender yeah ku America amachita kunena zokuti you can be whoever you want to be kaya you are a man amati you can be a woman kaya you are a woman amati you can be a man nde zimenezi donald trump watani kodi waletsa komanso chinanso no donald trump wanena zokuti wina aliyense wina aliyense iweyo ndiwe mamuna eti iweyo ndiwe mamuna nkukupeza kupanga claim kuti iweyo you are a woman udzimangidwa you gonna be arrested that's what donald trump said komano donald trump sanena zokuti magay kapena ndiwe lesbian ndekuti udzimangidwa kapena ndekuti anthu ayambe kukugenda like that's, that's not what donald trump said donald trump waletsa za matrans e am a trans man e am a trans this and that eyetu osati zomwe anthu ambiri akupanga post pa ma facebook umu yeah so i'm just here to explain what what is happening i'm not here to support whatever kaya muziti tamia chawo akuzipanga support eh this and that no i'm not trying to support anything pano pano ndimanena nkhani mmene ikutani kodi ikukhalira eyetu nde that is what is happening ndeno ku america kulino anthu okonda zopempherazi chanichani amamuuza donald trump kunena zokuti they should forgive ma transgenderwa awaloleze kuti anthu azikhala ma transgender

So zomwe zikuchitika ndi zimenezo. Komano ineyo I will be reading your comments. Tell me what do you think about this? Do you think kuti Donald Trump is right kapena Donald Trump is killing people's freedom? Ineyo sindiyikapo mawu aliwonse chifukwa ndikayika anthu adziti ah, akubakira paja nawonso ndiwe wamathanyula. Hey, this and that. I'm not saying anything. So I will be reading your comments guys and thank you so much for watching i love you guys so much apa ndindika kukakula